Tá tú ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Dia daoibh a chairde agus fáilte ar ais chuig Podchraoladh na Gaelgals agus táimid ag taifeadadh go hidirnáisiúnta an tseachtain seo so tá mé féin Clíodhna anseo le. Lucy!
Agus Rachel! Agus inniu ar an eagrán beidh muid ag labhairt faoi gach rud faoi íomhá coirp, muinín coirp, dearfachas coirp agus ár bhféin íomhá ach sula dtéimid isteach leis sin gals conas tá sibh Rachel?

Agus tá ormsa a bheith suas ag leathuair tar éis a cúig ar maidin. Tosnaíonn scoil ar leathuair tar éis a seacht, but táim críochnaithe ag a dó gach lá so tá sin go breá. Tá sé fíor te. Literally just tá gach rud bunaithe ar na deireadh seachtaine chun an fhírinne a rá. But yeah, tá mé ceart go leor. Yeah, tá gach rud kind of bunoscionn, tá sé chomh aisteach a bheith ag labhairt Gaeilge anseo chun an fhírinne a rá, cos even though tá mo cairde uilig ó ón Éirinn ní bhíonn muid ag labhairt i nGaeilge le chéile seachas like san Uber nuair atá kind of rud éigin like atá muid ag iarraidh é coimeád faoi ceilt a rá. Déanann muid ag um, ag but yeah. óí sin agus muid ar laethanta saoire. Déanann Yeah. gach éinne é. Yeah. Déanann literally gach éinne é. Yeah, but sin an méid so yeah, tá mé ar bís a bheith ag labhairt as Gaeilge arís.

sult as ar a laghad agus is scoil álainn í so tá an t-ádh orm. But yeah, yeah gach rud go maith seachas sin. Em bhí mé sa Ghréig chomh maith bhí an t-ádh orm. Bhí na gals actually ag labhairt faoi sa sa eh podchraoladh cheana. Bhí sé chomh greannmhar é cloisteáil ach em yeah bhí am den scoth agam bhí mé ann le mo Dhaid agus

Ach yeah, thosaigh mise post nua i mí Iúil, tá mé ag obair le Conradh na Gaeilge, iontas na n-iontas go bhfuil mé ag obair leis an nGaeilge ach yeah, taitníonn sé go mór liom go dtí seo agus yeah, níl mórán craic eile agam really. Tá sé brónach go bhfuil an samhradh like thart agus like inniu is dócha an chéad lá gur mhothaigh mé go raibh an samhradh like thart thart in Éirinn mar

Ó go muinse! Like, no, tá sé chomh aisteach le feiceáil like, ar, ag féachaint ar Instagram agus gach duine ag, có, ag caitheamh le like, cótaí. Yeah, bhí sé, bhí sé an, an-fhuar inniu, like, seacht céim, gcéim nó rud éigin mar sin inniu. Gross!
An-fhuar. Ach go háirithe don chuid, don uair seo sa bhliain Yeah ach taitníonn an kind of an fómhar slash geimhreadh go mór liom mar is aoibhinn liomsa like bheith ag caitheamh like geansaithe agus like go háirithe like is duine mór hataí mé caithim go leor leor hataí um, go háirithe sa geimhreadh mar uaireanta bíonn sé just níos éasca nuair nach bhfuil fonn ort do chuid gruaige a a ní so just aon uair um, do you know ar an kind of ar an tríú lá nuair atá tú kind of like kind of ar an imeall idir like an-salach agus tá but níl sé salach go leor really le lena ní. Umm is maith liomsa hataí a chaitheamh just le le le sin a clúdach. So inniu ar an eagrán mar a luamar beimid ag plé cúrsaí íomhá coirp agus dearfachas coirp agus muinín coirp agus féin-íomhá. em ach an t-aon rud atá le rá againn sula dtéimid isteach ann ná ní saineolaithe muid ar an ábhar seo so beimid ag plé an-chuid em lenár dtaithí féin agus lenár dtaithí pearsanta agus lenár dtuairimí pearsanta so más rud é go gceapann sibh nach bhfuil sibh in áit is dócha i bhur meabhairshláinte le bheith ag éisteacht le rud mar seo nó é. Má tá sibh ag lorg comhairle, ní muidne an foinse is fearr le comhairle a lorg ó thaobh íomhá coirp de nó má tá sibh ag streachailt leis sin so molaimid daoibh. Mura bhfuil sibh b'fhéidir san áit cheart, is féidir libh teacht ar ais chuig an chéad eagrán eile i gceann coicíse. Ach is dócha, gals, bíonn an-chuid cainte is dócha sna meáin agus ar na meáin shóisialta faoi íomhá coirp agus is dócha like féinmhuinín i do chorp féin. Ach céard is brí le íomhá coirp agus le muinín coirp daoibhse? B'fhéidir Lucy más maith leatsa tosnú. So ceapaim gur choincheap an-an-chasta é íomhá choirp agus i gcónaí bím ag smaoineamh air go rialta. Faraor, is rud gur thug mé faoi deara an-an-óg sa shaol mar gheall gur bhean dea-chumtha mé agus bhí mé i gcónaí mar sin agus mé óg chomh maith agus, I gcónaí, mhothaigh mé beagáinín difriúil agus ceapaim go mothaíonn gach éinne mar sin, is cuma cén cruth atá ort ach céad faoin gcéad bhí an-fhadhbanna agam le mo chuid féin-íomhá agus mé ag fás aníos, go dtí gur shroich mé b'fhéidir aon bhliain is fichead bliain d'aois agus ansin thosaigh mé ag breathnú orm féin i slí difriúil, díreach ag breathnú orm féin mar chorp a bhogann sa slí gur mhaith liom é a. bhogadh i gcónaí agus táim an-an-bhuíoch as sin, ceapaim. Bhuel, domsa, ar aon nós, ciallaíonn íomhá coirp, b'fhéidir, like, an chaoi a breathnaíonn duine orthu féin. Agus is minic, b'fhéidir, go mbíonn an íomhá atá ag duine faoina chorp féin, like, go hioml, go hiomlán difriúil den íomhá a mbíonn ag daoine eile. Agus déarfainn féin, an rud is tábhachtaí, b'fhéidir, just go bhfuil tú in ann a rá Or like go bhfuil tú in ann a bheith sásta fiú even rud amháin faoi do chorp féin gach lá. So like uaireanta sna meáin ceapaim go bhfuil like tionchairí agus daoine ag rá go bhfuil eh dearfachas coirp acu agus mar sin tá siad like céad faoin gcéad sásta lena chorp féin an t-am ar fad ach like níl sin like realistic. like bheinn ag insint bréaga má bhí mé chun é sin a rá fúm féin, ach like déarfainn féin go bhfuil dearfachas coirp agam don chuid is mó den am, 'cause tá mé in ann a aithint an méid a dhéanann mo chorp dom gach lá agus táim buíoch don sin, so mar gheall air sin tá mé in ann a aithint go bhfuil like áilleacht ann freisin, agus uaireanta bím go hiomlán sásta le mo chorp agus lá eile nílim sásta ar chor ar bith, so just athraíonn sé, ach don chuid is mó den am táim sásta go bhfuil fiú even rud éigin fúm féin a bhfuil mé sásta faoi. An ndéanann sin ciall? Yeah, déanann agus like aontaím leis an beirt, leis an mbeirt agaibh go bhfuil sé chomh deacair dearfachas coirp nó a bheith dearfach faoin íomhá atá ar do chorp an t-am uilig mar is dócha go háirithe like le linn na paindéime like bhí an-chuid cainte faoi like daoine a bheith sa bhaile agus ok seo an t-am le tosnú ag déanamh like aclaíochta sa bhaile so like bhí daoine ann agus like bhí siad in ann like lear mór like meáchan a chailliúint le linn na dianghlasála agus ansin bhí daoine eile ann a bhí ag streachailt go mór mór agus ansin b'fhéidir gur chuir siad meáchan orthu féin agus like ní haon dochar é sin ach an oiread mar mar bhí tusa ag rá Lucy like tá do chorp ann le le jab a dhéanamh like tá sé ann le tusa a iompar timpeall do you know, like, mála mór feoil atá ionat really like, um, tá siad literally sin sin rud atá i gceist leis like, ní hionann ní ní haon dún ach just mála mór feoil ag just íomhá mála mór feoil
mála mór feoil leis na lads. But like tá But like i ndáiríre like sin an rud like I think go ndéanaimis dearmad ar sin like go bhfuil agus go háirithe mar mar mhná freisin mar táimid go nádúrtha like bíonn níos mó meáchan orainn ná mar a bheadh ar fhear mar tá you know organs difriúla againn so caithfidh you know an meáchan sin kind of an

cén chuma atá ort, tá sé ann le jab a dhéanamh agus má tá an jab sin á dhéanamh then is cuma really cén chuma atá air ach like is dócha domsa ar aon nós bhí bhí kind of an an scéal ceannann céanna agamsa leatsa Lucy is like bhí mé do you know mór mar pháiste agus bhí mo scoil an an-bheag so do you know like bhí daoine ag spochadh agus cibé rud agus like bhí go háirithe an aois sin idir like 10 agus like 14, like nuair nach bhfuil tú in éadaí do pháistí a thuilleadh ach níl tú really réidh d'éadaí do mhná fásta. So tá sé chomh amscaí mar aois agus sílim go bhfuil na meáin shóisialta, is dócha dúinne ní raibh an oiread sin béime ar na meáin shóisialta nuair a bhíomar ag an aois sin ach like anois go háirithe le like Like na postanna sin a bheith ar Instagram agus TikTok freisin. Tá TikTok chomh toxic, sílim. Tá TikTok actually i bhfad níos measa ná mar a bhí Instagram ná Twitter ná aon rud riamh. Agus níl 'fhios agam cén cúis leis. It's just, sílim go bhfuil just níos mó daoine like anaithnid nó cibé rud but sin, bhí an scéal ceannann céanna agamsa leatsa Lucy but is dócha, an bhfeiceann sibhse b'fhéidir go bhfuil athrú tar éis teacht ar an gcomhrá faoi íomhá corp, nó an bhfuil sé ag éirí, an bhfuil sé ag dul i bhfeabhas nó in olcas nó aon rud mar sin, kind of an comhrá agus b'fhéidir na hacmhainní atá ar fáil, go háirithe do dhaoine óga. Bhuel, ceapaim go bhfuil an cheist sin deacair a fhreagairt, 'cause nílim iomlán cinnte an bhfuil sé ag dul níos fearr nó an bhfuil sé actually ag dul in olcas. Like, is léir go bhfuil athruithe tar éis tarlú sna cúpla bliain anuas. Like, is cuimhin liom nuair a bhí mé óg, is dócha go raibh sé mar an gcéanna sibhse, bhí gach éinne gafa le magazines agus is léir go raibh siad like go hiomlán diúltach, like an tslí a bhí siad ag caint faoin like mná agus corpanna. Ach anois like obviously is iad Instagram agus TikTok b'fhéidir like na magazines nua. Agus ar ndóigh, like uaireanta is áis iontach iad like Instagram agus TikTok agus Twitter mar like tá deis ag uh, gnáth daoine teachtaireachtaí dearfacha a chur amach faoin íomhá corp. Ach like, ag an am céanna like, tugann na meáin shóisialta kind of platform b'fhéidir don daoine ann like, aon rud a chur amach. Rudaí a bhíonns b'fhéidir mícheart like, ó thaobh an eolaíochta faoin bia, rudaí a bhíonns diúltach faoin corpanna difriúla So I think go bhfuil like buntáistí agus míbhuntáistí ag baint leis na meáin agus just braitheann sé ar an chaoi a úsáideann tú é. So just dom féin ceapaim go bhfuil a lán oibre le déanamh ón rialtas b'fhéidir chun cláracha a cruthú like don scoil b'fhéidir. Just ag caint faoin na meáin agus an tionchar atá ag an meán ar saol na déagóirí inniu cos yeah tá sé deacair go leor. Cad a ceapann tú, Lucy? Aontaím leat 100% Rachel, bhí mé díreach ag smaoineamh ansin like nuair a bhí mé níos óige i gcónaí chonaic mé na cailíní seo agus níor fhéach siad cosúil liomsa you know na celebs ar fad na daoine cáiliúla ar fad bhí siad ar fad chomh tanaí agus ar fad mar chruth amháin gruaig fionn agus go hálainn tá siad fós absolutely gorgeous ach níor fhéach siad cosúil liom féin agus anois ceapaim cinnte tá fós droch rudaí ar fáil ar líne rudaí uafásacha na calories sin a thagann suas ar do explore page agus é sin like uafásach is fuath liom á fheiceáil agus níl 'fhios a'm conas a n-oibríonn an algorithm mar ní fhéachaim ar na rudaí sin ach fós thagann siad anuas dom tá sé an-ait ach Nuair a bhí mé níos óige, mar a dúirt mé, ní fhaca mé éinne cosúil liom féin agus anois ní ach leanaim daoine a fheicim cosúil liom féin nó a chuirim, a chuireann gliondar ar mo chroí, a mhothaím níos fearr agus fuinniúil théis breathnú ar a gcuid póstanna. Daoine cosúil le Lizzo, an bhfaca sibh riamh a cuid TikToks? Like tá sí class agus just. Tá sí class.
mothaím chomh bródúil asam féin nuair a fheicim í mar you know tá corp difriúil againn ach like fós tá sé just chomh cool í a fheiceáil agus an méid sin bróid atá aici ina corp féin agus cén fáth nach mbeadh mar tá sí dochreidte ach you know deich mbliana ó shin ní fhaca muid sin riamh, bhíodh gach éinne mar duine amháin cosúil cosúil leo féin so yeah táim an-sásta na daoine seo a fheiceáil. Fiú daoine ar nós Demi Lovato agus Jonathan Jonathan Van Ness, daoine cosúil le sin agus bíonn siad i gcónaí chomh bródúil ina gcuid gcorpanna féin agus ceapaim go bhfuil sin dochreidte do dhaoine óga sa lá atá inniu ann. Tá sé i bhfad níos éasca íomhánna dearfacha de chorpanna éagsúla a fheiceáil ar na meáin anois, ceapaim. Ach yeah, cinnte, tá fós fadhbanna ann chomh maith, so níl 'fhios a'm. Táim idir dhá chomhairle. Yeah, aontaím leat, like, tá sé, mar a luaigh tú, like, tá i bhfad níos mó daoine atá i mbéal an phobail atá a bhfuil corp níos mó acu nó is dócha gur cuma is fuath liom really, cén chuma atá ar a gcorp? Do you know, agus a dhéanann ceiliúradh ar an méid gur féidir le do chorp a dhéanamh, is cuma má tá tú i do thomhas a sé nó má tá tú i do thomhas a fiche, do you know, nó aon rud kind of idir idir an dá rud sin. An t-aon rud a bhraithim agus a fheicim ar ní hamháin ar na meáin shóisialta, bhuel feicim é ar na meáin shóisialta ach sna siopaí éadaí go háirithe do mhná agus an méid dochar a dhéanann sé go mbíonn tomhasanna éagsúla ag éadaí i siopaí éagsúla agus fiú sna siopaí céanna like agus fiú like nuair a bhí mé ag fás aníos abair bhí mé ag dul chuig em bhí like ball ar siúl againn san idirbhliain em like leis na daltaí idirbhliana ón mbaile uilig so bhí ormsa gúna cheannach agus like don mo chéad uair is dócha i seomra feistis a raibh orm like kind of like debs dress a cheannach agus just is cuimhin liomsa like dul isteach ansin agus bhí mé cinnte I was like right is tomhas like eh abair like 10 mé and but then tháinig mé amach le gúna a bhí mar like tomhas 14 agus mhothaigh mé like uafásach but ansin like ag an céad debs eile cheannaigh mé gúna eile agus bhí sé mar like tomhas 12 so like just sílim go bhfuil like agus bhí bhí tusa ag rá seo Rachel faoi like an rialtas agus rud a dhéanamh but like caithfear rud a dhéanamh leis na, leis na, na, na comhlachtaí faisin gur gá dóibh like, córas leanúnach a bheith ann le haghaidh na tomhasanna, go háirithe do bhras agus go háirithe do pháistí agus an aois sin idir like, 10 agus abair 14 like, nuair atá tú ag fás agus tá tú kind of, ag forbairt like, go háirithe like, do cíocha agus gach rud mar sin like, just go n-athraíonn do chorp i like, cúpla mí agus ceapann tú go bhfuil tú like,

bhí siad uilig ar an tomhas difriúil like nuair nuair chuir tú in aice lena chéile iad like bhí sé uafásach so. Bhí mé i siopa H&M um cúpla seachtain ó shin agus bhí mé yeah bhí mé ag tabhairt um bikini ar ais mar níor bhí sé ró ró bheag dom agus thug mé don bhean é agus dúirt sí liom ó bhí mé ag rá léi ó um cheannaigh mé bikini eile ar an tomhas céanna agus bhí sé go breá orm like tá sé an-ait go bhfuil na toiseanna chomh éagsúla óna chéile like ní raibh seo fiú in ann nipple amháin a chosaint like you know agus agus dúirt sí liom ó oh, yeah um, cén áit ar cheannaigh tú sin sa siopa agus cheannaigh mé in áit difriúil é sa siopa ar urlár difriúil um, agus dúirt sí yeah so gach rud ar an dara urlár tá siad ar thomhas níos lú mar tá siad i gcomhair déagóirí seachas daoine fásta ach fós ní thuig mé sin ar chor ar bith mar ní, bhí sé fós in áit do do dhaoine fásta má dhéanann sin ciall, ní dheireann siad aon rud faoi aoiseanna éagsúla agus breathnaíonn na héadaí like, you know, tie-dye agus rudaí cosúil leis sin like caithim sin, is aoibhinn liom

so yeah. Agus an bhfaca sibh freisin na tags i Zara ar na héadaí i Zara. Deirtear chonaic mé seo ar TikTok thart ar mhí ó shin deirfinn agus ar na tags ar na héadaí tá cruth éagsúil ar bharr nuair ag mar sin agus like má tá ciorcal ann tá tomhasanna níos móra ann, níos mhóra ann fiú dá mbeadh siad mar an tomhas céanna má dhéanann sin ciall, like, yeah, tá tomhas like, 12 agus 12 bíonn inches difriúil acu. sé craiceáilte. Yeah, so like, má tá ciorcal air tá sé níos mó ná má tá

Tá sé an-aisteach though. Yeah, because like arís ní thuigfinn é sin nuair a bhí mé níos óige like anois is cuma liom is cuma liom cén tomhas atá mé just ceannaím éadaí chun like mo chorp a chlúdach. You know, like sin é is cuma liom cén tomhas atá orm ach léigh mé tweet literally díreach inniu i mBéarla ach it was like your body is not made to fit clothes, clothes are made to fit your body.

i dtomhas níos lú ná mar a bhí na cinn roimhe agus bhí like na cailiní eile ar an bhfoireann ag rá oh like tá siad ar an tomhas céanna and I was like no níl siad ar chor ar bith I was like no and then like mhothaigh mé like chomh míchompordach but like tugann sin ar ais dom chuig like is dócha like mo thaithí nuair a bhí mé ag, ag imirt spóirt agus like bhí mé im, i mo chúl báire nuair a bhí mé ag imirt but like i gcónaí bhíodh eagla orm roimh imirt tar éis dom a bheith i mo chúl báire ar feadh like thosnaigh mé ag imirt sna cúil is in like 2014 but like tar éis b'fhéidir like dhá nó trí bliain bhí like eagla orm roimh imirt amuigh i la- not i lár na páirce but amuigh abair like like sna cúil nó sna sna leathchúil nó cibé rud because like bheadh an duine in aice leat like bhí sé ag brath ar an bhfoireann obviously but like bheadh siad ag rá like rudaí faoi mo chorp agus like bhí duine amháin agus bhí bhí sraith ann nuair a bhí like an Ardteist agus an Teastas Sóisearach ar siúl and it was like seachtar an taobh so like ionas gur féidir le daoine fós na cluichí a imirt but um, you know, más rud é go raibh na, na daltaí kind of ag tabhairt faoi na scrúduithe you know, nach raibh orthu a bheith buartha faoi like faoin craobh nó faoin sraith nó an cibé rud. but it's equivalent to or one be like banisher and he was like okay and like I'm be bear to vet more like kind of fly goalie and I was like oh yeah grand but then like the ban out and she just like V she going her like tanker and stuff more shin and she was like oh go on you tank and stuff more shin and I'm just like it's ban to us at fresh and do you know the way like I was like we just ufasa but it's equivalent to rud Vicky Wall imrin she look on in me because we she'd uh, crave na hair and chin couple couple shot na hin to crave um shincher agus bhí alt ann léi agus bhí sí ag rá an rud céanna agus is like is í like ceann de na himreoirí is fearr sa tír agus like do you know rachaidh sí tríd like i gceann like cúig soicind like do you know tá sí chomh láidir agus chomh tapaidh agus chomh is dócha like tá go leor scileanna aici freisin agus bhí sí ag rá an rud céanna like do you know go mbeadh mná eile ar an kind of ar an bhfoireann an freasúra ag rá stuff léi faoi like faoina meáchan agus stuff mar sin and I was like but like tá sí mar ar an imreoir ceann de na himreoirí is fearr sa tír agus fós like tá daoine gafa lena meáchan like just chuirfeadh sé soir mé but actually chuidigh sé chuidigh sé liom nuair a léigh mé é cos thuig mé nár bhain sé liomsa amháin but like fiú sin, like, fiú nuair a léiríonn tú faoi, like, abair, like, polaiteoirí nó daoine sna meáin nach maith leat agus feiceann tú, like, na, na, na maslaí seo freisin, like, faoin, faoin íomhá nó faoin, um, fiú mura bhaineann sé le, le meáchan nó faoina, faoina gcuid éadaí nó faoin ghruaig atá orthu, like, just tá sé chomh, níl a fhios agam, just tá sé chomh, like, ingrained ionainn mar shochaí, like, go mbímid ag baint úsáid as do íomhá mar mhasla. Ní thuigim cén fáth go n-úsáideann daoine fós rudaí cosúil lenár n-íomhá chun cur síos fiú a dhéanamh ar dhuine éigin, like just níl gá leis. Fiú like táim théis blocáil na scéalta ach an gcuimhníonn libh like ar Snapchat ar na highlights nó pé rud atá air agus nuair a tháinig The Daily Mail suas? Ó mo Dhia, na scéalta a chuirfeadh siad suas, bhí siad uafásach agus ní thuigim cén fáth go ndearna siad sin riamh. Cuimhin liom ceann amháin agus ceapaim Ashley Graham a bhí ann agus bhí siad ag rá like oh ehm tá sí théis cúig stone a chur uirthi and like who cares like is cuma linn, is boss bae í, like, is cuma! You know, bhreathnaíonn, breathnaíonn sí go hálainn pé, pé rud, rud é. No, you know, just rudaí aisteacha mar sin agus freisin seo an-random ach díreach chun, you know, like, cultúr na 2000idí a chur in iúl dos na, dos na, na éisteoirí óga amuigh ansin. Um, díreach chríochnaigh mé ag breathnú ar Ugly Betty. Agus ó mo Dhia, níor chreid, now is aoibhinn liom an clár, an clár, like is aoibhinn liom é ach ag cur chun cinn like rudaí uafásacha gan a bheith ag ithe agus gach rud mar sin agus like you know fiú ainm, ainm an chláir like Ugly Betty, like why is she ugly, like just tá spéaclaí uirthi like way! Aw yeah just craiceáilte. I mean is clár iontach é but rudaí uafásacha á rá acu so yeah I don't know an an bhfuilim é hmm. but sorry just bhí orm sin a roinnt libh níor chreid mé craiceáilte Tá sé cosúil le Friends nuair bhreathnaíonn tú siar ar Friends like tá an-chuid rudaí faoi like Monica nuair bhí sí ramhar obviously nó nuair bhí sí óg agus sin like oh, yeah. um, you know sna sna flashbacks like agus srón Rachel like do you know agus like déanann siad like kind of scigmhagadh as a srón agus rud rud nach bhfuil sí sásta inti féin agus like, fiú like, um, equivalent of rud a dúirt Ross faoi like, na was it cankles nó rud éigin mar sin a bhí ag Rachel like, faoin liosta it was just like rudí uafásacha like, nuair a bhreathnaíonn tú siar ar like, rudaí mar sin like, tá sé just craiceáilte an méid a dúirtí ach like b'in b'in an tsochaí an tsochaí ag an am agus bhí bhí mé actually breathnú ar clár faoi na Spice Girls aréir agus like faoi na paparazzi nuair a bhris siad yeah nuair a scar siad óna chéile agus bhí siad like ag dul amach kind of i measc na paparazzi like iad féin Well, like, Bhí mé ag breathnú ar sin oh chomh maith. god yeah labhróimid faoi sin tar éis é seo ach em, arís like bhí sé just ag cur in iúl go raibh like na cailíní óga seo, like, bhí siad ar comhaois linne, like, tá siad, bhí siad chomh óg, um, ag rá go raibh siad, like, ramhar nó, do you know, cibé angle a bhí ar an grianghraf, do you know, go raibh siad théis, like, meáchan a chur orthu, nó, actually, an rud is, stopfaidh mé ag caint tar éis seo, but an rud is, um, is mó a bhí mé feargach faoi ná, do you know in, oh, like, nuair a bhí Kate Winslet in Titanic, agus bhí siad ag cur in iúl go raibh sí ramhar, and I was like, nuair a théigim siar, I was like,

ar an tsochaí, mar ní fhéadfá aon dos na rudaí sin a rá nó a chur i scannán nó chlár a thuilleadh. Bhuel, ní cheapaim go bhféadfá, ar aon nós, nílim théis é a fheiceáil le fada. Yeah, fiú like i gcláracha nua is féidir leat i bhfad níos mó diversity a fheiceáil agus tá sé just go hálainn, fiú. like ar bhreathnaigh sibh ar sex education ar ar an séisiúr nua de. Bhí sé class agus te- Yes.
Literally, bhí mé chun an méid sin a rá, literally, like, ghoid tú na focail as mo bhéal. Like, bhí mé chun a rá, like, taispeánann sé sin an, like, an feabhas atá tar éis ag tarlú, because, yeah, sex education, like, bhí sin an sampla a bhí agam, like, tá sé just chomh, yeah, like, inclusive agus breathnaíonn. beagnach gach déagóir ar an gclár sin. Agus mé ar an scoil like chuala mé cúpla dos na déagóirí like ag labhairt faoin gclár agus you know ag labhairt faoi oh tá your one chomh dochreidte agus rudaí mar seo agus like tá sé just go hálainn like é sin a fheiceáil agus nach bhfuil gach nach mbreathnaíonn gach éinne mar an gcéanna a thuilleadh agus is féidir le daoine éagsúla a bheith cáiliúil agus rudaí mar sin anois chomh maith. So yeah, is féidir leat tú féin a fheiceáil ar an teilifís anois agus ceapaim go bhfuil sin class. Agus chomh maith leis sin, like, leis like, an éagsúlacht sin, like, ní dhéanann siad deal mór as freisin. Like, is, is clár é, do you know, uaireanta bhí mé ag breathnú ar Bold Type, b'in rud a bhí ar Net- ar Netflix, agus like, cé go ndearna siad an-iarracht leis an éagsúlacht, bhí sé an-soiléir, it was like ok seo an clár faoi do you know foréigean na mban agus seo an clár faoi cúrsaí trasinscneacha nó seo an clár faoi do you know XYZ whereas i sex education bhí sé i bhfad níos like nádúrtha tríd an clár agus ní dhearna siad kind of like ó seo an an duine do you know neamh-dhénártha nó seo an

Pointe eile atá, agus rinneamar é seo kind of ag tús an eagráin, ná, is dócha go bhfuil taithí éagsúil againn leis an íomhá coirp agus leis an, do you know, an muinín choirp freisin agus an féin-íomhá atá againn orainne féin. Ach níl 's agam an bhfuil aon like leideanna agaibhse nó aon rud a dhéanann sibhse le, le cuidiú leis sin nó le cleachtadh a dhéanamh air, do you know, más maith leat a bheith ag smaoineamh, 'ok, seo mo chorp, tá mé iontach sásta leis, compordach leis, do you know, déanann sé na rudaí atá le déanamh aige, nó bhfuil aon kind of rud mar sin agaibh do na héisteoirí? Yes, so ceapaim féin is maith liom a bheith ag bogadh agus ceapaim go gcabhraíonn sin go mór liom faoi m'íomhá féin ar aon nós. Cinnte, bíonn laethanta ann agus like bím ar an tolg don lá ar fad agus sin go breá chomh maith ach na laethanta a théim amach ar mo shiúlóid laethúil agus bím amuigh faoin aer úr nó má tá sé ag stealladh báistí b'fhéidir go n-imrím Just Dance ar mo Switch nó rud éigin cosúil le sin, you know, just píosa spraoi a bheith agam le mo chorp féin. I gcónaí bainim an-sult as sin agus théis é a dhéanamh i gcónaí is féidir liom cumhacht mo choirp a mhothú agus I know go bhfuaimníonn sin chomh cliché ach tá sé fíor like i gcónaí just is maith liom a bheith in ann like mo chuid matán a mhothú ag bogadh agus ní duine aclaí mé like ach fós just is maith liom á dhéanamh sin agus freisin is breá liom cith an-deas a bheith agam agus you know uachtar a chur ar mo chorp ar fad agus i mo ghruaig agus ansin just like seo an áit I'd say i gcuir cúpla

stopfaidh sin agus tá súil agam go nglacfaidh gach éinne lena gcuid gcorpanna féin go luath. Ach yeah, sin na rudaí a dhéanaim féin ar aon nós, uachtar agus damhsa.
nó damhsa san uachtar. Mairéad, céard fútsa, céard a dhéanann tusa chun an dearfachas corpa a spreagadh ionat féin? Bhuel, Cosúil le Lucy, is breá liomsa a bheith ag bogadh, téim chuig an gym, ach uaireanta tá orm féin kind of a chur i gcuimhne, nílim ag dul chuig an gym just chun like mo chorp a athrú ach like chun a bheith níos láidre agus a bheith níos aclaí agus just chun mo mheabhairshláinte freisin. An darna rud ná éadaí. Tá a fhios agaibh cheana cé chomh paiseanta is atá mé faoi cúrsaí faisin agus smideadh, agus tá a fhios agam like níl sé an rud is tábhachtaí ach mothaím i bhfad níos fearr nuair atá mé ag caitheamh rud éigin cute bándearg, you know a bheith gléasta suas so uaireanta nuair kind of atá pick me up uaim just cuirim éadaí deasa orm. Agus freisin just ó thaobh na meáin shóisialta de, just like Caithfidh mé a bheith cúramach faoi na daoine a bhfuil mé ag leanúint. Like tá go leor em tionchairí a bhfuil mé gafa leo ach nílim in ann iad a leanúint 'cause níl siad go maith don mo mheabhairshláinte. So yeah sin an méid really meáin shóisialta, an gym agus éadaí. Céard fútsa, Clí? Just rud amháin, mholfainn go mór cull a dhéanamh ar do chuid meáin shóisialta gach uile duine like 100%, is ea an rud is fearr le déanamh ag ár meabhairshláinte. Fiú like, fiú gan a bheith ag smaoineamh faoi féiníomhá nó aon rud mar sin, just daoine a chuireann isteach ort fiú, like, just tá sé dochreidte do d'intinn. Seachas na Gaelgals. Seachas na Gaelgals, céad faoin gcéad, lean muid. eh.
Don't call us. Ní chuireann muid isteach ar éinne, ca- céard a bhfuil sibh ag caint faoi? Like, is aoibhinn le gach duine ar domhan muid. Beidh na plugs agaibh ar deireadh, céad faoin gcéad.

íomhá coirp as in like just go raibh mé like oh sure like níl aon duine chun mé a fheiceáil ar feadh just so is cuma i ndáiríre ach rud a rinne mé don chéad uair an samhradh seo ná gur chaith mé bikini isteach san fharraige agus like ní dhearna mé ní ní raibh bikini agam riamh i mo shaol go dtí i mbliana agus is actually rud I think gur tusa a bhí ann Lucy like cúpla bliain ó shin chuir tú rud suas and you were just like má bhíonn tú ag iarraidh bikini body just caith bikini agus sin é like so b'in rud a Yes, is I've got a cibé bikini liom an body, scéal yeah, sin. sé That was that, like Lucy a bhí ann, yeah. cumhachtach

Um, but is dócha like, go háirithe tar éis b'fhéidir an tríú babhta dianghlasála like, bhí mé ag mothú an- like, leochaileach ionam féin because like, ní raibh mé i dtaithí ar a bheith i measc daoine sa fíorshaol a thuilleadh so like, ní raibh ionam roimhe sin ach like, kind of, mo chuid gualainn agus mo cheann ar scáileán agus you know, b'in an méid whereas ansin bhí orm like, éadaí a chur orm a bhí i gceart kind of, ar, ar, ar an mbun agus ar an mbarr freisin like, ní raibh mé in ann just dul amach le like, léine deas agus

So níl sé ach really ag tarlú domsa anois go bhfuil mé just ag rá right, is cuma liom really, ok táim ag iarraidh kind of éadaí deasa a chaitheamh like do you know cuirfidh mé iarracht isteach i mo chuid smididh like nuair is gá dom um nó le breathnú go maith ionam féin like do you know cib cibé am ach do you know go ginearálta I'm just kind of like right is cuma i ndáiríre céard a cheapann daoine eile agus an chuid is mó den am Níl daoine ag smaoineamh ortsa leath chomh minic is a cheapann tú. Tá gach duine róghafa leo fhéin. Táimid uilig chomh gafa linn fhéin. Táimid go léir na main characters. We're all the main characters. Níl an t-am agam a bheith ag breathnú ar daoine eile. I'm róghafa liom fhéin. And I'd say go mbeidh gach duine mar an gcéanna.

nach maith le daoine thú but as in like níl mar a deirimid like tá daoine róghafa leis an sto leis an méid atá ag tarlú ina saol féin róbhuartha yeah. faoin na rudaí a bhíonn ar siúl acu um, le bheith buartha faoin gcuma atá ortsa nó faoin you know, an leathchloch b'fhéidir a chuir tú ortsa sa phaindéim nó aon rud mar sin so just is dócha le, le bheith sásta ionat féin agus arís, mar a deirimid ní saineolaithe muid ar an ábhar seo so más rud é go bhfuil sibh ag strachailt leis an ábhar seo ó thaobh meabhairshláinte de, tá cúpla acmhainní chuirfimid iad suas ar líne nó sa cur síos nuair a théann siad seo suas ar Spotify ach tuigim go mbíonn body wise an-mhaith ó thaobh kind of stuff maidir le le neamhord ite agus stuff mar sin so más rud é go raibh sibh ag smaoineamh air sin nó ag strachailt leis sin is féidir libh dul ansin eh, body wise it's BODY WHYS seachas WISE, má dhéanann sé sin ciall ach tá acu bacainní agus cuirfimid iad sin suas sa chur síos. Sula gcríochnaímid gals, díreach ba mhaith liom rud éigin a chloisteáil uaibh, so is an féidir libh rud éigin fisiciúil agus neamhfhisiciúil fúibh féin a ainmniú go gur aoibhinn libh fúibh féin? Le bhur dtoil, ba mhaith liom iad a chloisteáil. Ok, rachaidh mé ar dtús. Is aoibhinn liom an dath atá ar mo chuid shúile, tá siad an-an-ghorm nuair a bhím, go háirithe nuair a bhím ag caitheamh contacts, sin an rud fisiciúil is maith liom fúm féin. Neamhfhisiciúil, probably an féith ghrinn atá agam agus go mbím i gcónaí ag iarraidh a bheith ag magadh nó ag gáire agus ag spochadh as daoine nó ag déanamh kind of jokes and stuff mar sin, so sin an rud neamhfhisiciúil is maith liom fúm féin. Is aoibhinn liom sin fút chomh maith. Go raibh maith. Tú féin, Rachel? B'fhéidir an rud fisiciúil ná mo chosanna, as in my legs, not my feet. Yeah, bhí mé chun é sin a rá!
No free feet pics!

nuair a bhí mé níos óga ba fuath liom é, like ba fuath liom é ach anois táim théis foghlaim conas é, conas grá a bheith agam dó agus go neamhfhisiciúil ceapaim gur cara maith mé is táim éasca labhairt le má dhéanann sin ciall. Is maith liom a bheith ag labhairt le daoine agus ag éisteacht leo agus ag cabhrú leo. So yeah, sin mise. Um, ach yeah, bhí mé just ag iarraidh sin a chloisteáil uaibh gals mar bhíomar ag labhairt faoin féiníomhá agus, you know, No, bhí sin deas, yeah. Yeah, bhí rudaí tábhachtach agus yeah, so bealach deas um, an phodchraoladh seo a chríochnú agus gach éinne atá ag éisteacht má tá sibh ag iarraidh muid a thagáil nó rud éigin mar sin i scéal ag taispeáint dúinn rud gur aoibhinn leat fút féin, ba bhreá linn sin, cuirfidh muid ár gcinn féin suas b'fhéidir inár scéalta chomh maith. Beidh sin chomh cute. Beidh muid ag caoineadh faoin smaoineamh sin chomh clóite. Beidh sin an-cute, déanfaimid like balla dearfachas. Yes! 100%.
Yeah. Ceart go leor, a chairde, tá sé in am do Shoutout na Seachtaine agus inniu beidh muid ag tabhairt shoutout chuig na Seansálaithe le Hugh Carr, Áine Mhaoir agus James Ó Flatharta. Beidh eagrán nua amach acu chuile Aoine agus tá cúpla ceann amuigh cheana féin agus táimid ag tnúth go mór tacú leo ó anois ar aghaidh agus táimid ar bís dóibh! Agus, yeah, so, maith sibh, a chairde, an-bhródúil as sibh! Agus, cairde, má tá sibh ag iarraidh muid a leanúint ar na meáin shóisialta, tá muid ar fáil ar Instagram ag gael underscore gals, ar Twitter ag gael underscore gals agus ar Facebook ag GaelGals, agus is féidir libh ríomhphoist a seoladh chugainn ag na gaelgals at gmail ponc com. Agus freisin, beidh muid ag glacadh páirt i gComhrá so, sin an comhrá Gaeilge thar an méid mó tíre timpeall an domhain, agus tá sé ag tarlú ón dara lá déag go dtí an ceathrú lá déag de mí Dheireadh Fómhair agus beidh muid ar an gCéadaoin ar an tríú lá déag de mí Dheireadh Fómhair. So, sin é uainne a chairde, dara eagrán den dara sraith de phodchraoladh na Gaelgals. Thaitin an comhrá seo go mór liom, a chailíní, bhí sé go hálainn bheith ag labhairt libh. Agus go háirithe leat a Rachel mar tá tú i bhfad i gcéin agus airím uaim thú agus airíonn na Gals uilig uainn thú so cute. A Chairde, beimid ar ais i gceann coicíse le heagrán úrnua agus más éisteoir nua sibh, seo an dara